kuno ku malawi komanso president wa gulu la malawi first the people first gulu limene ndi pressure group ndipo tizapitirira kuyima pa chilungamo kuwauza amalawi chenichenicho zili ndi Amalawiwo anyozere okha kuti pamawa azatikumbukire President chakwera ndi president onama kwambiri ndipo mu ndale mukanakhala kuti chiyambireni cha zikoli tili ndi ma president onama ngati chakwera ndiye kuti ziko lino lilibe ngati olo, olo adimaki olo lilibe njinga olo lilibe nsewu chifukwa president chakwera ndi president onama komanso president ophweka kunamizidwa olo mwana wa standard 1 mwinanso akhoza kumanena chilungamo kusiyana ndi president chakwera chifukwa kafukufuku wapezeka kuti ndi president amene ali pasogolo ndi boza kwambiri Ndipo zokuti iyeyi anakhalapo m'busa wa ku Assemblies zimenezo mwina mukuziwa ndi inu koma iye mwini wakeyo mwina samaziwa chifukwa ndi president amene waonjeza kuwanamiza amalawi. Posachedwa pompano president Chakwera adalankhula ku mtundu wa amalawi kuti wapereka 3 weeks kuja kumatchedwa ku immigration kuti ngati anthu akumeneko saapanga passport kapena sayambiranso kuchita print ma passport ndiye kuti onse aachosa ntchito. Tikunena pano mkatikati modikirira kuti anthu amene aja ayambe kupanga ma passport pogwiritsa ntchito system imene ankanena pa nthawiyo iyeyo president yo kuti yachitidwa hacked. Anapanga ma filimu osiyanasiyana mpaka kuwuza dziko la Malawi kunena kuti data imene inasowa yapezeka komanso ndiye kuti system ikuchitidwa recovered. khazikhazi tikuona kuti kwatulukano malo mokuti mukatuluke passport ija tinanena ija yakalekale imene anthu amalandira ija kunatuluka uh, passport ya new one mothandizidwa ndi anyamata ake komano- komanso minister wa homeland security ndi anyamata amene akuwakhulupirira kuti ndi a IT, amenenso panthawiyo anatumidwa kuti akaoneke ngati iwowo madolo ndipo anakasokoneza system ija ya tokno- Techno Brain. Tikunena pano system imeneyi Amalawi musanamizidwe, system imene ija inachita shutdown ndipo dziko la Malawi lili pa mpishupishu ofuna kuchita convince a Malawi kuti iwo ali ndi capacity yopanga ma passport. Atanama nalo boza kapena boza litafika mochuluka ngati chulu ndi pamene mmamva inu kuti boma la Malawi latulusa passport ya nyuwani. Kumene kuja ndi kupanika kufuna kuti achite convince a Malawi poganizira boza limene analinena mbuyomu kuti silingagwire ntchito. Lero tikunena pano Chakwera ndi gulu lake apanika kwambiri akusowa chowauza a Malawi chifukwa ngakhale passport ija anapita kukaijambula ya katoni muja mmatchedwa mu Paul Kagame ku government print passport imene ijayo ndiyonama sikulandiridwa ndi wina aliyese padakali pano chichitireni launch passport imene ijayo palibe munthu amene walandirapo olo mmozi. Poyambapo itatuluka ndi ma page 16 anthu atayinena anthu atakamba zonyoza anatenga anyamata aku immigration ndikupitanso pa TV TV ya mbc yaphwekayi imene ngakhale director sopano ndi owerenga nkhani director wakumeneko ndi analyst sopano kuwaona ma analyst wo kufuna kumangopusisanapo anthu okuti anapita ku sukulu ochenjera koma ndithu apusisidwa ndi camera chifukwa cha kufuna kuchita praise kapena kuchita appease Boma la Malawi ndi president wache anthu ooneka ophunzira koma makape enieni anapita pamene pajapo ndikukanamizaso anthu a Malawi munomo kuti passport imene ija musanamizidwe imene ijayo ili ndi ma page 30 koma tikunena pano pakana lero anthu aononga ma billions Kuyitenga passport yimozi koma magalimoto ochuluka kuti akampase president ku Mzuzu kumene akupanga kampeni chifukwa enatu mwina simukuziwa president Chakwera wayamba kampeni ndipo alibe confidence ngakhale muzolankhula zake chifukwa anthu aku Mzuzuko akuchita kuwoneka kuti amukana akulankhula without confidence Ku Mzuzu kumene anapita kumene akubwererako lero kapena mawa anthu amukana Chakwera kwa mtu wa galu anatenga anthu passport ulendo naye ku Mzuzu kuti kukamuonesa president passport ya fake passport ya chikatoni passport yopanda ma security features, passport yokuti olo utati ukwere ndege sangakulore nayo kupatula ziko lakolo koma maiko ena akadabwa nayo chifukwa passport yo si passport koma ndi carton. Tikunena pano ngakhale carton yo palibe amene wailandira. Mudziwe kunena kuti tikamanena kuti ziko ili ndi la ma mafia Mukhulupilire a Malawi kuti dziko ili ndi la ma Mafia ndipo Mafia nambala wani ndi Presidentiyo amene ali nawo mu ndandanda onamiza a Malawi. Tikunena pano pasipotiyo palibe amene wailandira ndipo amene wailandira ngati alipo Anene andiuze ineyo Bon Kalindo the DC, president wa anthu osauka, kuti ineyo ndalandira passport ya new one. Koma anthu akhala akupita ku immigration ma office onse madera onse palibe amene watengako passport anthu akungobwerera. Kutelako imeneyi inali filimu ija yokuti asawachotserepo anthu aja ntchito chifukwa ineyo ndikanakhala kuti ndine president wa dziko lino anthu amene aja ndikanakhala nditawachotsa kale ntchito koma popeza zinthu izi ndi za m'nyumba walakwayo ndi mwana wa m'nyumbamo ndi chifukwa chake president akulephera kuchotsa ntchito director wa ku immigration ndi gulu lawo kuphatikizakonso minister wa homeland kuphatikizakonso onse anyamata amene amazinamiza kuti ndi a IT ndikufuna ndikuuzeni a Malawi kunena kuti musayembekezereko zabwino awa ndi mazi a mphusi palibepo chabwino chifukwa president uyu ndi onama kwambiri watinamiza zambiri chilowereni pa mpando ndipo palibe chimene Chakwera ananenapo chimene chinapangidwa ndikupezeka kuti chinthucho ndi choona zonse amangonama wakunamizani za fetereza, wakunamizani za school fees, wakunamizani za ntchito. Padakali panopa achinyamata ambiri akuzunzika, ngakhale a bizinesi amene ngakhale kuphatikizapo mavenda akuzunzika kwambiri motero kuti mavenda kumene muliko mudikirire chifukwa padakali panopa tikunena panopa mabelo akwera amene mmapanga bizinesi ya mabelo yakwereratu, nawonso ma Chinese akwezeratu zinthu zawo motero kuti palibepo business imene ikuyenda kuno ku Malawi. Onse amene akupanga ma business kupatula a katapira ndi amene akunjoya. Koma business kapena boma kupeza njira zabwino zokuti abweretse environment so conducive ku Malawi zimenezozo kulibe. Tinanenatu paja kuti mu 2024 abale anga muona zoopsa ndipo sizinaati zimene zikuchitikazi ndipo pakali panopa ichi ndi chiyambi chabe cha mavuto amene inu a Malawi simunaaone ndi chifukwa chake izizi za shugazi ndi chabe chabe izi ndi zazing'ono za shugazi Shuga akanakhala kuti boma ndi la nzeru bwezi pano litapereka mpata kwa ma traders amene akutenga shuga kuchokera ku Zambia kuti asamawachaje pa boda koma shuga belo imodzi akuchaja 8000 ndiye mukuyembekezera kuti cha Mukuyembekezera kuti chani? Mwinatu nthawi imeneyoyo nthawi imene ija a minister nthawi imene ali wa ku trade ali Chithyola ujayo mwina kapena sugar yo amaonekako ngati atsika koma atangosintha muja zonse zinasokonekera ndipo a Malawi ambiri ayamba pakali panopa kutereka madzi ndikutenga mizimbe, madzi otentha kumamwa ndikumatafunira mizimbe ndi cholinga kuti madziwo aoneke kuti muli sugar. Tikunena pano ena ayamba kutenga juice uja otchedwa Bax amene ujayo akumaphikira amene ujayo zitumbuwa, zikondamoyo komanso kuwapangira ana muphala. Kaya mmaziwa kuti juice amene ujayo kumuika mmazi ndikumwesa mbuzi, mbuzi imafa? Mmaziwa inu a boma? Inutu amene tikunena amene simu, simmaziwa kudya, kudya therere, amene simunadyepo madeya, amene simunadyepo liponda, amene simunadyapo mtandadza, munangobadwira mofewa, mukuziwa mmene a Malawi akuzunzikira? kuti ayamba kutenga juice ujayo wa bax juice osakhala bwino kuwaikira ana m'botolo kuti azipita ku sukulu? Ilitu ndiye dziko la Malawi pamene lafika. Ndiye inu mukamanena kuti inu a mcp mukufuna mulowenso m'boma, mukulowa m'bomamo kuti muzikapangamo chani? Ndi chani chimene mwapanga inu chimene chathandiza a Malawi? A Malawi musamale kwambiri. musamalire tsogolo lanu komanso tsogolo la ana anu. Kubwereza kusankha izi ndikuziputira mavuto. Tiyeni anthu akalonjeza zinthu mukalonjeza chinthu muzichipanga mmene mwapangiramo monga mmene apangira a Lilongwe City Lilongwe City Council tikuthokozeni kwambiri ku mudazalengeza kunena kuti mukufuna mukagumule nyumba masitolo amene anamangidwa ku Nsungwi pa manda. Komatu kwa amene simunapiteko tapitani mukaone mandatu manda a munthu anali mu golosale. Manda amakhala ku, kuseri kwa golosale mwina ndi 1 futu. Kodi kaya ndi ufiti kaya ndi kukhwima koma ndithu ngakhale ndi ma Chinese omwe amabwera kumeneko kumamanga ma shop mu ziko la enyache. Amalawitu ife tinaphweka kwambiri. Choncho inu a Lilongwe City Assembly tikuthokozeni. Boma likati lizipanga chonchi mmene mwapangira inu zinthu zili bwino. Komano mwagumulatu inde ma shop amene mwateteza manda manda zomvetsa chisoni kuti ena amamanga magolosale ndikuyika toilet mumanda momo manda ndithu kum- mkati mwa toilet kumakhalamo manda kusa, kupanda mantha kuzitenga chitawuni ndiye tikuthokozeni kuti mwagumula inde koma mwasiyapo nyumba imodzitu nyumba ya polisi kodi apolisiwa ndiye kuti amakuphwekerani eti Iwowo apolisiwo kwawoko mizimu kulibe eti? Mukanagumulaponsotu nyumba ijayo ya police ija chifukwa nyumba ijanso ili mmanda. Naa ngati mukufuna kuonesa u fairness, wa police musamuike mmanda iyayi, wa policenso naye mukammangire malo ache abwino. Chifukwa azigona pamenepo. Pali anthu enatu okhwima amazuka pakati pa usiku. Nde mukufuna akazuka pakati pa usiku azipita ku police? Iyayi, a Lilongwe City Assembly mwagwira kale ntchito yabwino, pitani mukagumuleponso police ijayo kuti tionese u fairness, musangowagumulira anthu okha koma mukagumuleponso police. Mbali ya ku mawa ijanso ya ku southern ijayo kulinso nyumba zina zimene za zalowa kwambiri mmanda, zikagumulidwenso zimenezo. Ndafuna ndikuuzeni izi ine ngati Bon Kalindo, the DC, president wa anthu osauka muno m'Malawi. Bon Kalindo.